Dia's Muire dhaoibh gach éinne. Táimid ag déanamh ár gcéad tionól beo ar líne ó theach an Mháistir anseo sa bhaile agus tá súil agam go bhfuil gach duine go maith. Taispeáin dúinn má tá tú ag éisteacht, is féidir leat Thumbs up a bhrú nó is féidir leat aon cheann de na emojis atá thíos ag an mbun. Linda Coffey an chéad duine isteach agus Sorcha Ní Mhurchú, tá fáilte romhaibh ar fad and let us know the names of the páistí that are watching as well más féidir. Cuir comment beag isteach agus hi Anita, fáilte romhat ag teacht isteach chomh maith. So, seo an chéad uair riamh, the máistir is a beagáinín neirbhíseach, I haven't done this before,

folamh agus go bhfuil, nach bhfuil, nach féidir linn na gnáthrudaí a dhéanamh agus gur mhaith linn timpeall na scoile agus just chun a rá libh, tá na múinteoirí agus an fhoireann ar fad, táimid an-uaigneach i bhur ndiaidh, ba bhreá linn ar fad a bheith ar ais ar scoil agus a bheith ag déanamh rudaí deasa atá le déanamh gach lá ar scoil, a bheith amuigh ar an Astro, a bheith istigh ag foghlaim sna seomraí, a bheith ag déanamh corpoideachas. a bheith ag déanamh na gnáthrudaí a dhéanaimid ach ní féidir linn agus caithfimid cur suas leis an am aisteach so ar feadh cúpla seachtain eile agus ansin feicfimid cad a tharlóidh. Rudaí atá an-thábhachtach, caithfimid iad a rá arís. Tá rudaí atá á rá ag an dteilifís agus á rá ag Mamaí agus Daidí agus tá siad thar a bheith tábhachtach. Caithfimid fanacht sa bhaile, gach cuid gur féidir linn. Agus caithfimid, needless to mention, ní, ár lámha a ní an t-am ar fad. Agus é sin déanta ag an máistir, díreach roimh teacht ar an aer, caithfimid é a dhéanamh b'fhéidir gach leathuair a chloig nó gach uair a chloig chun gach duine a choimeád sábháilte. Tá sé an-dheacair gan a bheith in ann dul go dtí Mamó agus Daideo agus bualadh isteach chucu, táimid úsáidte de sin,

don chéad uair riamh ar FaceTime. So, tá Mamós agus Daidós ag dul i dtaithí ar FaceTime agus ar Skype agus ar Zoom agus tá slite difriúla gur féidir linn a bheith ag caint le daoine nuair nach féidir linn bualadh leotha sa teach gach lá. Just ó thaobh obair foghlamtha a pháistí agus cad táimid ag déanamh sa bhaile, mar is eol daoibh, Chuir na múinteoirí amach obair le déanamh sa bhaile inné agus chuireamar amach obair don chéad chúpla seachtain nuair nach rabhamar ann. Agus ná déan dearúd, seo lá uimhir a seacht nach raibh, nach bhfuil scoil againn. Bhíomar chun laethanta saoire a bheith againn an Luan agus an Máirt seo caite le haghaidh Lá 'le Pádraig, thógamar an dá lá sin mar laethanta saoire. Agus táimid, agus seo píosa nuacht an-thábhachtach, Táimid chun na laethanta saoire don Cáisc a thógaint don dhá sheachtain. Ní bheidh, bheimid ag súil le obair a bheith déanta sa bhaile gach lá. I rith an coicís sin ní bheidh obair scoile ná obair bhaile á dhéanamh le linn an Cáisc. So tóg an coicís sin, an dhá sheachtain sin, saor ó obair agus bímíst ag déanamh rudaí deasa eile. And just to repeat that for moms and dads,

Ansin, seas suas, bog timpeall, tóg sos, bíodh an am lón bheag againn agus bíodh an am lón mhór againn. Agus ná déan dearúd, cé go mbímid ar scoil le haghaidh cúig uair a chloig gach lá, ní bhíonn an múinteoir ag obair leat an t-am ar fad. So, Mam agus Daid, ná bí ag iarraidh bheith ag obair an t-am ar fad leis na páistí le haghaidh an cúig uair a chloig sin.

Tá Mamaí agus Daidí in an-chuid tithe ag obair agus tá orthu rudaí a dhéanamh don oifig, rudaí a dhéanamh don comhlacht, tá orthu a bheith ag obair ar an ríomhaire, tá orthu a bheith ag obair ar an fón, so caithfimid a bheith tuisceanach. Ná bí ag cur isteach ar Mham nó Dhaid nuair go bhfuil siad ag obair, agus bí cinnte go bhfanann tú go dtí go bhfuil an laptop, go dtí go bhfuil an taibléad, go dtí go bhfuil an fón ar fáil chun go mbeidh tusa in ann obair a dhéanamh air. But caithfidh obair Mhamaí agus Daidí teacht mar uimhir a haon, tá sé an-thábhachtach. Tá na múinteoirí ag iarraidh cainte libh ag pointe áirithe agus táimid ag féachaint ar na rudaí sin. Táimid ag féachaint ar bheith ag cainte libh b'fhéidir ar Zoom, b'fhéidir ar Google Hangouts, b'fhéidir ar slite eile, Class Dojos agus na rudaí sin, ach déanfaimid é iad nuair go bhfuilimid réidh agus nuair gur féidir linn iad a dhéanamh i gceart. Cleachtadh corp, tá sé an-thábhachtach, mar a mbíonn i gcónaí. B'fhéidir go féidir le daoine rud éigin a bhrú, b'fhéidir an croí a bhrú ansin, dá mba rud é go raibh sibh ag obair le Joe Wicks ar maidin. Give us a press on the heart if you did the Joe Wicks session ag a naoi a chlog ar maidin agus dá mba rud é gur bhain tú taitneamh as. Ag meánlae inniu, i gceann trí ceathrú uair a chloig beidh Donna Dunne ag déanamh Donna Dunne Fitness ar Facebook. Beidh sí ag déanamh an seisiún sin idir a dó dhéag agus leathuair tar éis a dó dhéag. B'fhéidir brú thumbs up ansin má tá tú chun a bheith le Donna Dunne ag meán lae. Give us a thumbs up if you're going to be joining the Donna Dunne fitness session and fair play to Donna that's a fantastic initiative ag am lóin. Ná déan dearúd chomh maith gur féidir leat dul amach ag siúl, gur féidir leat dul ag rothaíocht agus amach le Mamaí agus Daidí. Buíochas le Dia, dúirt an Taoiseach gur féidir le níos mó ná triúr nó ceathrar againn a bheith amuigh fad is go bhfuilimid ag déanamh cleachtadh coirp. Feicim anseo go bhfuil Muireann Ní Dhomhnaill, iarmhúinteoir na scoile, tagtha isteach. Muireann, tá fáilte mhór romhat. Gillian Fitzpatrick, Richard Limkin, Nora O'Reilly, Eimear Coleman, Ronan Phelan, Emma Power, Séamus Mulrooney, Catherine Keane, tá sibh ar fad ag féachaint agus tá fáilte mhór romhaibh agus tá súil againn go bhfanfaidh sibh linn. Ar ais arís go dtí na rudaí gur gá dúinn ceiliúradh a dhéanamh agus tá liosta mór fada agam anseo so fanaigí agus bíodh an cupán tae agaibh Mamaí agus Daidí. Fuair mé cúpla íphoist an-dheas ó dhaoine so Kate Kennington, naíonáin mhóra Múinteoir Ivan, Beidh sí seacht mbliana d'aois amárach agus bhí sí ag éisteacht leis an máistir, an cailín bocht, ar KCLR inné ag caint fén obair agus fuair mé íphoist an-dheas ó do mhamaí, Bríd, Kate, só breithlá shona duit. Ar an Máirt atá imithe bhí Ella Ní Bhroin agus Jacob Briers, bhí an beirt acu seacht bliain d'aois. Inniu tá dhá bhreithlá an-mhór ag beirt chailín i Rang a Sé so Niamh Ní Fhithcheallaigh, Daidí a chuir e-phoist chugam, agus Molly Ní Dhálaigh, an beirt agaibhse, dó dhéag inniu, dhá bhliain déag d'aois inniu agus maith sibh. Amárach beidh Seóna Cantúil, beidh sí sé mbliain d'aois. Beidh Cillian Ó Sceacháin, beidh sé sé ar an 29ú Agus Charlie Beale, nó Charles Beale, beidh sé a seacht ar an tríochú lá. Mia Nic Alastair, bhí sí aon déag ar an séú lá déag. Agus fear eile go raibh breithlá mór aige agus rud mór ar siúl aige sa bhaile ná Óirí Ó Faoláin. Bhí Óirí dhá bhliain déag d'aois agus tá dhá ubh déag ag Óirí sa bhaile agus tá sé ag fanacht ar iad a, tá siad ag gor fé láthair ag fanacht ar iad a theacht amach agus breithlá mhór shona duit agus cailín eile go bhfuil uibheacha aici sa bhaile agus iad istigh san incubator ná Emma Nic an Ghaill nó Emma Stapleton agus arís beimid ag fanacht ar dea-scéalta ar na huibheacha sin. Sara ndéanann an máistir dearúd air. Duais iontach buaite ag Jamie de Cnoc i rang a sé. Bhuaigh sé ticéad clainne do Tayto Park le pictiúr iontach atá déanta aige de leon agus tá sé sin curtha suas ar leathanach Facebook agus ar Twitter na scoile agus maith thú Jamie arís. Duais eile buaite ag ceann de na healaíontóirí is fearr sa scoil agus maith thú Jamie, lean ort leis an obair sin. Tá fhios agam go bhfuil Sadhbh Ní Ghadhra ag déanamh an-chuid bácáil sa bhaile, maith thú Sadhbh, agus arís, brúigh thumbs up dom na daoine atá ag déanamh cócaireacht sa bhaile. Tá súil agam go bhfuil an-chuid bonnóga agus cístí agus arán agus rudaí mar sin á dhéanamh. Tar isteach agus abair linn má tá sé sin á dhéanamh agat agus cén saghas spórt atá ar siúl agat. Feicim go bhfuil an-chuid comments anseo nach bhfuil feicthe agam ach tiocfaimid chucu siúd i gceann cúpla nóimeat. Arís, ar ais go dtí na breithlaethanta, mar bhí an-chuid breithlá ó ná rabhamar ar scoil an uair deireanach. So, ar an tríú lá déag, bhí Síofra Ní Laoire agus Julie Ann Nic Giolla Phádraig, bhí idir siúd trí bhliana déag d'aois agus naoi mbliana d'aois. Bhí Andrea de Róiste naoi chomh maith. Bhí Áine Ní Ghormáin ar an ceathrú lá déag, bhí sí naoi mbliain d'aois agus ní raibh fhios agam, seo beirt ins an chlann céanna, Diarmaid agus Éimhín Ó Beacháin agus Ní Bheacháin, bhí duine amháin acu dhá bhliain déag d'aois agus an duine eile sé bhliain ar an lá gcéanna ar an ceathrú lá déag. Éimhín Ní Bheaglaoich Ní Dhuinn. 8 mbliain d'aois ar Lá 'le Pádraig, Luke de Bhaldraithe 9 mbliain d'aois ar an naoú lá déag, Éamonn Ó Murchú, bhí Éamonn 10 ar an naoú lá déag, bhí Andrew Ó Braonáin, fear réalt mór an liathróid láimhe agus an iomáint, bhí sé dhá bhliain déag d'aois ar an fichiú lá. Ansin fear mór eile i rang a sé, Donncha Ó Raifeartaigh, bhí sé dhá bhliain déag d'aois agus Clíodhna Ní Dhufaigh, bhí sí sé bhliain d'aois. Ar an 21ú, Sorcha Ní Bhroin, bhí sí cúig ar an 22 agus ag críochnú le Caoimhe Ní Fhaoláin, bhí sí dhá bhliain déag d'aois ar an 23ú. So, lá breithe shona daoibh ar fad agus tá súil againn gur bhain sibh an-thaitneamh as bhur mbreithlaethanta. Tá 'fhios agam go raibh cóisireacha curtha ar ceal agus go raibh daoine ag súil le ócáidí móra ach le cúnamh Dé beidh na cóisireacha sin le bhur gcairde agus le bhur gclann. go luath amach anseo. Dos daoibh arís a pháistí, cúpla rud mar gheall ar a bheith sa bhaile. Bímís deas lena chéile agus bímid ag cabhrú sa bhaile. Tá súil agam nach raibh aon troid le deartháir nó deirfiúr go dtí seo ach bíonn i ngach teach agus tarlaíonn siad. So, caithfimid a bheith foighneach nó patient lena chéile. Baineann sé sin le na daoine fásta chomh maith. le na páistí, ach sin an rud a tharlaíonn agus leanfaimid ar aghaidh leis sin. Bígí ag dul amach, léim ar an traimplín amuigh sa chlós, bímíst ag scipeáil, bímíst ag súgradh leis an madra, ag siúl leis an madra, ná déanaimís dearúd ar na madraí bochta, caithfidh siad siúlóid a bheith acu gach lá nó imeoidh siad craiceáilte cosúil leis an chuid eile againn. Is féidir linn a bheith ag foghlaim sa ghairdín, Rud atá ana-thábhachtach ar fad. Tóg amach an leabhar atá ar an tseilf mar gheall ar na héiníní. Tóg amach an leabhar mar gheall ar conas crann a aithint. Bíodh sé sin amuigh againn. Tá an máistir ag féachaint amach an fhuinneog anseo ar na héiníní deasa atá timpeall orainn anseo agus tá súil againn go bhfuil sibhse ag déanamh an rud céanna. Ba cheart go mbeadh ainm gach éin ar eolas againn más féidir nuair go dtiocfaimid ar ais ar scoil. Mar a gcéanna leis na plandaí, mar a gcéanna leis na bláthanna atá amuigh sa ghairdín, beidh áthas oraibh go bhfuil na lusanna cromchinn agus na cróic ag fás go deas istigh i dtimpeallacht na scoile. Cabhraigh sa ghairdín, bígí ag plandáil! Cuir síolta amuigh sa ghairdín agus ach go háirithe, is féidir le gach éinne cabhrú leis an féar a ghearradh. Feicim cúpla múinteoir ag teacht isteach, Múinteoir Aisling, Múinteoir Máire Ruth ag teacht isteach agus tá Peter Blanchfield agus Ivan Doherty, múinteoir eile, táim cinnte go bhfuil Ivan gnóthach leis an obair scoile atá sé siúd ag déanamh. Emer Coleman, bhfuil an ceart agam, Emer, go raibh Lucy O'Carroll ag déanamh abseiling, n'fheadar an bhfuil sé sin feicthe agam i gceart, má tá, bain ana-thaitneamh as sin, Emer, níl 'fhios agam cá bhfuil sé á dhéanamh agat ach bain ana-thaitneamh as ar aon nós. Rud eile atá ana-thábhachtach ná an léitheoireacht. Tá 'fhios agaibh go bhfuil cúpla rud iontach ar siúl ar líne, so gach maidin ag a haon déag a chlog, tá súil agam nach raibh aon duine ag féachaint air, tá David Walliams ag léamh a chuid scéalta, beo ar an idirlíon agus bígí ag féachaint ar sin ag a hocht a chlog le haghaidh na tuismitheoirí óga for our Naíonáin Bheaga and Naíonáin Mhóra parents on Instagram at eight a clock every night there are a couple of Irish language authors reading their stories as bedtime stories for children so más maith leat é sin a úsáid téigí féach ar Instagram Futa Fata F-U-T-A F-A-T-A agus cuirfidh mé suas é sin chomh maith ar Facebook níos déanaí. Ná deinimid dearúd, in ainm Dé, ar a bheith ag léamh agus ag léamh agus ag léamh. Gach leabhar atá sa teach, bígí á léamh. Ná dein dearúd gur féidir libh teacht ar leabhair ar líne, there are lots and lots of online books available through the local library service, through the, through. the accelerated reader program an-chuid leabhar gur féidir linn teacht orthu ar líne gur féidir a bheith ag léamh if we've run out of those wonderful books that Múinteoir Maeve gave to children on their way down Múinteoir Ruth tagtha isteach ansin tá Carol Knox tar éis teacht isteach súil againn go bhfuil Jack ar fónamh sa bhaile Carol Liddon istigh, Linda O'Leary istigh agus Olivia Ní Bhraonáin tagtha isteach chomh maith, so tá fáilte mhór romhaibh ar fad. Ná déanaimís dearúd ar an nGaeilge, tá sé an-éasca rudaí a fháil ar líne atá i mBéarla, beagáinín níos deacra rudaí a fháil i nGaeilge, ach le bhur dtoil, bímís ag cleachtadh an Gaeilge gach lá sa bhaile. A Mhams agus a Dhaidí, nach mbeadh sé go hiontach cleachtadh a dhéanamh ar an nGaeilge?

conas an Ghaeilge a úsáid, ag múineadh focail nua leo. A Mhams agus Dads, arís, tá, tá, tá leabhar iontach, Déan Comhrá, I'm going to put up the link to that this afternoon, it's produced by Gaeloideachas and it's a great booklet of all the phrases you can use when you're speaking Gaeilge at home. Agus anois táimid, táim chun labhairt b'fhéidir le Mams agus Dads ag an bpointe seo, tá súil agam go bhfuil gach rud clúdaithe agam do pháistí, ó thaobh obair bhaile a pháistí, déanaimid na rudaí gur féidir linn. Déanaimid an obair gur féidir linn as an liosta atá curtha amach ag na múinteoirí, nuair gur féidir linn, as we said, make time for Mam and Dad's work and do the work that we can do when we can do it, but. Tar suas le rudaí sibh féin chomh maith, má tá rud gur mhaith leatsa a dhéanamh i do am, tionscnamh a chur le chéile, maybe put a little project together, aiste a scríobh, dán a scríobh, píosa, píosa scríbhneoireacht chruthaitheach a dhéanamh, pictiúirí a dhéanamh, déan pé rud gur mhaith leat atá bainte le obair scoile. Fáilte isteach anois. roimh Sinéad Mooney, roimh Malcolm Noonan, Teachta Dála, conas tánn tú Malcolm, deas go bhfuil tú linn inniu, Mary Anne Ní Mhurchú tagtha isteach, bean Chiarraí agus bean Chiarraí eile, Caroline Clifford isteach anois ag éisteacht chomh maith ag an bpointe seo. So, ag an bpointe seo, táim chun labhairt go príomha le tuismitheoirí anois, I'm going to speak to mams and dads now,

and we're trying to look at any of the other comments that we have here and there are many coming in hello Auntie Ita conas tá tú? Deirdre Delaney istigh ansin, Amy de Bhál anseo ó Nicola Walsh fáilte romhat Amy Ciara Mulrooney istigh, n'fheadar an Ciara iar-scoláire atá ansin? Emma Breslin istigh, Bríd Devine istigh, Stephen Seeger tar éis teacht isteach, Hi Stephen, conas tá tú? iar-Dhaidí na scoile and ana cuid rudaí ar siúl, ar fáil, Stephen works by the way in the bookshop in the cathedral and I know that there are lots of books available from them go daoine go bhfuil ag iarraidh ár gcuid paidreacha a choimeád suas.

Múinteoir Síle tagtha isteach agus tá Louise Ruane, iar-mhúinteoir na scoile agus Múinteoir John againn, Hi Louise! ag déanamh an-chuid rith, tá súil agam. Múinteoir Síle Ní Cheallacháin tagtha isteach. Jen Murphy tagtha isteach. Gareth Burns, Dia dhuit ó Isaac Ó Broin, Hi Isaac, conas tánn tú? Eh, Peter Blanchfield, níl fhios agam an, an dtuigim an ceann seo but tá Peter Blanchfield ag iarraidh fháilt amach conas tá Vin Diesel, I'm not quite sure what that means but gheobhaimid amach. Em, Andrew Ó Braonáin ag féachaint, Andrew, we said breithlá shona to you a little while ago em agus tá súil againn go bhfuil lá an-deas ar siúl agat. Michelle Dixon, Hi, if the school is open could we cycle in the car park

Tá mé ag iarraidh teacht ar shlí chun go n-oibreoidh sé seo níos fearr. I know I'm missing some comments but we'll get to them as quickly as we can manage. Aon ceist nua eile ag teacht? Arís, if I see any questions that

Dia dhuit ó Isabel, adeir Bevan agus bhíomar ag caint ansin Ali and Ox, can deir sí Hi le Jamie de Cnoc. Clodagh Hindle, iarscoláire eile, Múinteoir Siobhán istigh agus cruinniú ag Múinteoir Siobhán agus mé féin agus Múinteoir Maeve cúpla lá ó shin istigh sa scoil. Aisling Ní Riain, em, istigh, hi Aisling, iarscoláire iontach na scoile eile, Caitríona Ní Dhúnlaing istigh, Richie Guilfoyle, hi Richie, conas tánn tú? agus Sadhbh Ní Ghadhra, dheineamar tagairt do Shadhbh tamaillín ó shin, bean mhór eile reatha, another great runner, Dee Scott has joined in and is watching there. So I think we're coming towards the end of most of the questions. that you've put. Má tá aon cheist eile, mar a dúirt mé, buail isteach. I think we've probably done enough, tá leath uair a chloig déanta againn. Kayleigh Ní Nualláin a bhí istigh ag múineadh linn le déanaí, tá Kayleigh tar éis teacht isteach anseo chomh maith. So, aon rud eile, cuir ceist chugainn. I hope that's enough information, not too much. And leis sin, deirimid slán libh, a pháistí, má tá sé fós ag éisteacht,

Go maith libhse, tá Emmy Ní Nualláin, iar-scoláire eile agus bean mhór na Gaeilge, tar éis teacht isteach agus Mary Seeger istigh chomh maith. So, sin sin, a chairde, we're going to say slán, beimid ag caint libh ag an am céanna an tseachtain seo chugainn, we'll talk to you again at the same time next week, whether it's on Zoom or whether it's on Facebook Live, we'll have a look at the possibilities, and idir seo agus sin, bí slán, bí sábháilte, please keep well,